tikulandireni kwina kulikonse kumene mwayasa kanema wa mzati yatulukiranso pologalamu iji ya election spotlight imene timakhala tikucheza ndi adindo osiyanasiyana maka pa nkhani ya ndale komanso pokonzekera zisankho zimene zichitike mdziko muno mwezi wa September uno. Ine ndi Chrispin Dzimbiri ndithokoze mzanga Joe Somera amene ali pa kamera komanso Kilion Masiya amene ali mkonzi wamkulu wa pulogalamu ino. Mlendo wathu msabata ino ndi olemekezeka Dr Kondwani Nankhumwa amene ndi phungu wa dera la pakati m'boma la Mulanje komanso mtsogoleri wa chipani cha People's Development. Ndikulandireni olemekezeka. Zikomo kwambiri.
Ah, poyamba mwina anthu amangoziwa kuti kunjaku kuli Dr. Kondwani Nankhumwa amene ndi phungu wa dera la pakati m'boma la Mulanje. Koma background kuti muzipanga join politics

2003 komano sanafike kumeneko kuyambira 1999 uh, ndimagwira ntchito ku ministry of information uh, ku mulanje um, ndachita mwayi oti ndikayambe ntchito ku mbc nnapitadi nkukayamba 2003 komano mkati mwa ulendo uh, Nthawi imeneyo chipani cha dpp chitangoyamba kumene, chifukwa chipani cha dpp chinayamba chaka cha 2005 okay. uh, abingu atachoka mu chipani cha udf Aha. um, koma ine sinapangidwa approach 2005 ayi nnayamba kupangidwa approach 2007 Okay. ndi anthu achipani cha dpp ochokera ku mulanje central constituency Aaa nthawi imene ndidakali ku mbc aaa anthu aja anandiyendera ku Blantyre kukandipeza nthawi ina anabwera ku ntchito nthawi ina anabwera ku nyumba kuti ayi ifetu koma kumudziko anthu akufunitsitsa kuti mutayima aaa ndiye ndikuti ayi ndiyime chifukwa chani ndiye amanena kuti ayi dera lathu ndilotsalira kwambiri pa ntchito za chitukuko ndiye tikukhulupirira kuti inuyo mutakhala MP wathu, MP yemwe adzaimire chipani uh, cholamula um, ndikuti zizayenda bwino that was 2007 uh, nayang'anira kumbali 2008 mayambiriro anthu chanabweranso uh, ndikumbukira Tinali tinali ndi zochitika ngati a, a mbc timakapanga cover ku providence secondary school Aha. uh, tafika kumene kuja napezeka kuti no kumapeto kwake akuti pali anthu pa gate po akuti akufunani kupita kukaona napezeka kuti ndi anthu aku constituency ndiye ndinauza kuti "Ah, ndikuyankhani uh, mapeto ake Nditachilingalira kupanga consult anthu osiyana siyana ndinaona kuti ah bwino ndivomere uh, kuti ndikaime nawo pa chisankho chimenechi komano kuvomera kwanga kunakayikisa anthu ambiri mm -hmm. chifukwa mukudziwa kuti uh, election imafuna ndalama zambiri so ineyo ngati um,

ichi ni chimodzi mwa zinthu zomwe zimaperekabe chikayiko pakati pa anthu ena anena kuti a sizitheka akupikisana ndi akuti aja ali ndi ndalama aja ali ndi ndalama komano ah, awa anga- Sangapambane. ah, sangapange china chilichonse sanga ndalama zake Azitenga azitenga kuti Eh, ndimakumbukirabe eh, tili mu ulendo omwewo nazapita ku lilongwe nthawi ina yake ndinakumana ndi atolankhani anzanga awiri um, alipobe a- atolankhani amene okay ndinakumana nawo um, pa malo ena pa restaurant uh, a- anandipeza penepaja uh, ndi anandifunsa kuti "Ah, inuyo zona mwalimba mtima kupik- kupikisana ndi auchi Mhm. kunena a MP adera adera Nthawi imeneyo. nthawi imeneyo Mhm. inu simukuzimvera chisoni iya ndalama zake mu- muzitenga kuti zogwesa munthu ngati amenewo Mhm. Nati, "Ah, ayi nkhani yake si ndalama Mm. nkhani yake ndonena kuti no umvane ndi anthuwo kuti muyenda bwanji mupita chitsogolo ali ayi ayi izozo mungoononga nazo mukana mukanakhala pansi Eh, unali uthenga wopweteka Mm. ati komano Tinayenda kupita chitsogolo mpaka mpikisano unayambano wamkatikati mwa chipani cha dpp icho Ma- pamene anthu akamapita kuma primary election yes
Mm, tinayika mulungu kwambiri patsogolo Ah, ndimanena choncho chifukwa kupatula ineyo tinali ndi anthu enanso atatu amene ndimapikisana nawo eh, woti ndimapikisana nawo nthawi imeneyoyo Aha, eh, ku dpp ko aha. eh, ena mwa iwo anali aja onena kuti no eh, oneka kuti ndalama ali nazo ali ndi backing-nso Aha, yabwino yabwino samakhalanso ku malawi kuno aha amakhala ku america Aha. eti Mm. akabwera uh, onena kuti ah, komatu chipani mmene chikuonekera mm. chikufuna awa mm. awawa ah, ife sangatifunepo pamenepo apo mm. eh, komano tinapita kuma primary election tapita kumene kuja zazikulu zinachitika tsiku limenelo kuti anthu onse aja ndinagwetsa okay. anagwa ndithu okay uh, kugwa kwakenso kochititsa manyazi kuti landslide kwa anthu omwe ana- amayerekezera kuti awa ndi omwe atakapambana ya chifukwa tikapita kuchisankho eti nthawi zambiri mmadziwa kuti anthu amakhala ataona kale Eh, kuti kuti no I think pa ground. eh, pa- mmene palili pa ground Awa. awa atakawine ndi awa Aha. komano kunachitika zoopsa mu holo ija ya pa chisitu catholic Yes, yeah. eh, in chila chili chakale Yes, yeah. ehe Mm. yomwe ija momwe munachitikira zonse Okay. mene amene ama- amanenedwawo Aha. amatamidwawo Anakagwira mmenemo. anapeza mavoti awiri Oh, awiri eneni okay. ndiye nthawi imeneyo anali atakonzekeratu anabweretsa bandi kuti akuti akatuluka mmenemo ndi ayimbe, chipambano eh, ndi ndi kuti chipambano. azikondwerera Ehe. Aha.
Um, kuti ayi- ayimbe aka- akatero amakabaza abandi koma chomwe chinachitika tatuluka mmenemo tinapeza kuti abandi aja athawa akabaza aja athawa akuperekeza ine Ah. ndikumapita nane kunyumba chomwe chinachitika ndi chiti- ndi chimenechocho Eh. so ulendo unayamba utayamba ulendo unali ulendo wovuta Mhm. malinga ndi mmene anthu amaganiziranso anthu ena aja kuti ayi mukapika mfuna mukapikana ndi auchi Mm. Ati, Mm. ulendo wake unali wovuta kuvuta kwake kwambiri unali konena kuti inali kampeni yake ya ndewu Okay. inali kampeni yake ya violence Okay. zimati tikati tipange misonkhano kudera kuja sizimatheka ayi oho eh, ena makutchingirani
kugenda Oho. eh, mwina tikupita ku msonkhano kuja tingopeza kuti eh, ayimisa chilole mopingasa nsewu okay ngati apanga block Ehe, musaduse kuti tisaduse Aha. chani zambiri zinakhala zikuchitika koma mm, mulungu anatithandizira kufika tsiku la chisankho Eh, komanso ah, ndikuwuzani choncho kunena kuti ngakhale ndimayimira chipani ah, cha dpp ichi pali enanso ku dpp mkale uja ndinagwesa komano ena akuluakulu ena amati ayo ngati tikhale ndi candidate uyu Sa- amene sa- sakuti pasabe eh, amene sa- chilimbikiso iyayi amene sawina iyayi ku dpp komweko Ehe. Oho.
mpaka anatengera mkale uja anagwa aja Oho. kunena kuti akaime independent supported by chipani by anthu chipani ena akuchipani ndiye umapeza kuti munthu wa independent ali ndi matiriyo yambiri yogawa ya chipani cha eh, cha dpp Kuposa kuposa amene- mwini wake akuchiyimira Awu- akuchiyimira chipani ndimene zinakhalira so ah, ulendo ngati mmene una- un- unakhala choncho mpaka Ah, tinapita kukavota tapita kukavota ah, munthu oti simapasidwa mpata sindimapasidwa mpata Ah, ndapambana Ah, aja ine ndikukumbukira ndimakumbukira ndinapeza mavoti 11000 okay nthawi imeneyoyo omwe anali eni ake a constituency anapeza mavoti 900 oh 11,000 against, Against 900. 900. And amenewo anali number two. Opeza 900.
oho Ah, zitatero ah, usiku omwewo ah, kuti alengeza alengeza zotsatira zija Mm. ndipo ndinalandira foni koyambirira koyambirira kwenikweni kwa president wa, ah, wa dpp yemwe nayenso anali atawina landslide Yes, yes, eh, siku limenelo ah, professor bingu wa mutharika Ah, ah, na- nankhumwa eh. zatheka bwanji am speechless speechless ndiye ndikuti Ah, bwanji Ali, no ndili ndi ma intelligence reports Mm. pa desk panga Mm. samakupasani mpata wina uliwonse and zoti mukhoza kupambana ayi kwa- kuna- panalibepo kunalibe ndi chifukwa mwina anangonditaya uko uko Mm. ngokhala malinga chifukwano nthawi zambirinso mtsogoleri amalandiranso akapanga ma action ama amatengera ma report omwe amene akubwera pa akulandira desk pake kuchokera ka- apa- akuti anthu apanga survey chani koma eh, nde nawauza kuti ayi, awo amene anali ma survey a intelligence eh, koma eh, survey ya intelligence ndi survey ya munthu eh, koma ilipo survey yayikulu yomwe amapanga ni mwini wake mulungu zachitika ndi zimenezi ati ah chabwino nde ubwere kuno mawa okay Ah, chifukwa munthu yemwe wamugwetsa uja ine sindimamufuna iya okay ndati aho eh, napita sinadziwe chiti chikachitike nchani napita ndi ankolo anga okay eh, ati malemu achimtengo Mhm. eh, napita nakapeza abingu kusanjika ali kusanjika okay Ah,
nde anatulutsa mudrowa mwawo makiyi oho agalimoto oho nsakutaye chifukwa pa zomwe wachita Mhm. ndikuti zikomo kwambiri galimoto iyi uzikayendera okay si galimoto ya chipani Koma galimoto yako yako ya personal ngati mphaso unonso ngati pano mphaso ngati ngati ufuna ukayisintha ka- ukapanga chani zikakhala ndinu zikakhala kumene ndinu, koko ehe. okay ndimenetu ulendo wanga unayambira na pandale mwina Poyankha funso lanu ndaliyankha mwina mwa- mu in detail koma mwina ndilekeze kaye pamenepo.
mwati unali ulendo wovuta ma primaries mwapambana zisankho mwapambana though kuti anthu enano uh, samakhutirabe kuti inuyo ndamene muchiyimire chipani and mwakhala member wa chipani cha dpp kwa zaka zochuluka kufikira last year pameneno tinaona kuti penapake sipakuchita bwino mpakanso kuti munatuluka mu chipani cha dpp chimachitika ndi chani kumene kuchipaniko kuti mufike mpakana potuluka mu chipani chimenechi choti mwina mwavutika nacho kuti mukhale membala wake kufikira no pano mmene tikunena kuti ndinu mtsogoleri wa chipani cha pdp Eh, ndikukonzeni pang'ono sindinatuluke mu chipani cha dpp anakuchosani ehe okay because kulibe marekodi ena aliwonse oonetsa kuti ndinachita kucho- kuchoka okay koma anachita anachita kundichotsa ine ndi azinzanga chifukwa chonena kuti uh, chitachitika chisankho cha 2020 mhm. um, a president a, a dpp ananena kuti ah ineyo basi ndale ndathana nazo mhm. yambani kupanga zina yambani anyamata kuthamanga thamanga mhm. ine sindidzaimaso 2020 imeneyo ndikuganiza ndikukhulupirira cha mma 2021 ngati si 22 apresident aja ana- anatiyitananso ku nyumba kwawo anthu omwe timaoneka kuti ndife makandidate tinalipo ngati anthu 6 okay ndikutipanganso encourage kuti ah, ah, akuluakulu kathamangeni okay yes chani Sindiyimanso uyu. eh sindiyimanso ya komano all of a sudden kunapezeka kuti no kukuoneka kuti kuli ma ma U-turn um, oti uh, akufuna nso iwo kuti atani apitirize Aha. ayi- ayimenso abwererenso so koma mmene zimachitikira panalibe detailed information yonena kuti kodi mmene anatiyitanira sakanangotiyitananso kuti ndasintha maganizo Mhm. zimangomveka apo ndi apo apo ndi apo Mhm. Mapeto ake, azinzanga ena anayamba kupanga mantha omwe timati tikapikisane nawo aja. Aha. Amabwerera mbuyo, amabwerera mbuyo. Koma ineyo ine nabadwa opanda mantha. Okay. Ine sinima ine Chimuopa. sinima ine sindimaopa munthu. Oho.
Eh, ndimaopa Mulungu basi.
Okay. Ehe.
Ndiye ineyo ndinapitiriza. Mhm. Kunena kuti ah, ine ndikapikisana nawo. Aliyense amene atabwereyo. Tikapikisana.
Eh, kaya kaya ndi otani kaya ndi ooneka bwanji eh, kaya ndi wamtali wamfupi tikapikisana komanso chomwe china mwina mwake chomwe ndinachita pa chingereza amati adding salt to the injury kuti chilonda chilipo kale ndi kuthiraponso mchere ndimane ndimakonda kunena kuti ah, ine paine ndimagwetsa akuluakulu okhaokha Ndi anthu- referring zimene zinachitika Eh, ku zinachitika- zinachitika tsopano.
mbuyomu.
Okay. um, osati so constituency kokhayi Chifukwa nkhani ya ine pandale ndi yayitali. Okay. Ngakhale tikapita ku chipani komweko.
Okay.
Uh, chifukwa titalowa chifukwa chaka cha 20, 2018 2018 chipani cha DPP chinapita ku convention mm, mm, mm. nane ndinati apa ndikufuna mpando wa vice president wa ku south okay.
panalinso akuluakulu nso pamenepopo anthu ena amene ndimapikisana nawo ehe ehe a maina awonso mchipani ah ndipo maina ake akuluakulu okay ose aja they were floored ndiyeno kuyang'ana chimene chija cha ku constituency mm. ndikudzaonanso mitumbira ina ya akuluakulu mm. ili m'menemo apa iyi. ndawagwetsanso apa ndiye anthu aja akati "Ah, akunenanso kuti amathana ndi akuluakulu amagwetsa akuluakulu ndiye kuti- Akukakamiranso apa. Ah, ah, ndiye akukakamiranso apa so tipanga chani so kunayamba kum- kukonzedwa njira Oho. Ah, zonena kuti ah, uyu tingothana naye Oho. Eh, kuthana naye kwake kotani ameneyu achoke mchipanimu Okay.
zimachita kuonekabe kuti ah, apa kutsogoloko Ndi plot azatichotsa iyi ndi plot anapeka nkhani zambiri ayayi akugwirizana ndi a Malawi Congress Party Mhm. yayi eh, akanali leader of opposition at some, some other point Mm, mm. yayi sakugwira ntchito bwino ngati leader of opposition Aha. chani zambirimbiri koma inebe ndinachiona unena kuti ah, awa akupita pena pake and chinthu cha ntundu chidzachitikadi Mhm. Eh, ndiye eh, kenako anadzatichotsa okay atatichotsa um, ndiye tinaona ah, nanga tipange bwanji chaka chatha chimenecha mwezi wa january tipange bwanji said that tisachite challenge uh, the expulsion uh, tiyeni tingoyenda okay chitsogolo komano pano patimvetsereka kwa anthu okay ndiye anthu atiuza kuti chani Aha. so ndinalandira ma phone calls ambiri Ah, ena mati ayi um, mungokhala ngati munthu wa independent yayi ena muyambitse chipani ena iyayi mulowe chipani china zinthu zake zinali ngati ziti zimenezo ngati zimenezozo komano komwe kunalemerera kwambiri ndikuyambitsa chipaniko okay ndiye tinakhala pansi ah, ndikupanga ndikupeza njira yolembetsera chipani tinayenda dziko lonse la malawi Eh, ndikuwuzeni a Dzimbiri kulembetsa chipani si ntchito yamasewera okay ndi ntchito yayikulu ndi ntchito yovuta oh chifukwa chonena kuti maboma onse ali m'Malawi muno umayeneka kuti u- ukafikeko oh amakupatsa mafomu kwa registrar kuja okay ndiye umakafika ma- maboma onse ndiye pamenepaja umakapeza anthu 100 pa- pa boma lina lililonse anthu 100 boma lina lililonse asayine fomu ija ayike id kadi yawo Ngati mamembala anu amene ine ngati tsopano?
mamembala amenewo tsopano Okay. so tinayenda kuchokera ku chitipa kukafika ku nsanje Oho. kupeza anthu and anthu amachiri- amatilandira bwino Oh. Ati, kwambiri Okay.
n'chifukwa chake sitina ah, sitinachedwe kwenikweni you know anthu ati amatha kukhala ah, zaka olofolo chipani kwambiri. asanachilembe Mm. koma ifeyo kuchotsedwa mu january process ndikukumbukira inayamba uh, inayamba kumapeto kwa February mm -hmm. February pofika uh, pa 26 April mm -hmm. uh, ndipo amatipasa certificate achivomereza achivomereza kuti ayi ichi ndi chipani mmenemotu sikuti mumapanga kwa uh, kwa registrar of political parties kokha iyayi komanso mumayeneka mupite ku national planning commission okay mukapange present manifesto yanu akuti manifesto yanuyonso igwirizane ndi agenda 2063 masomphenya a dziko ehe nde kumene kuja a- amakupatsanso certificate Aha. ngati certificate imeneja sinatuluke ku national planning commission kuja ndiye kuti ukunso registrar of political parties sakupatsani uh, china chilichonse okay ndiye ndi ntchito yayikulu mumakhala pansi ma technocrats kutani kuti chinthu chiyende bwino Ndi mmene zinthu zinayendera kuti mpaka tinakhazikitsa chipani cha PDP chomwe tikuchikamba tsiku la lero. Mukachiona chipani chanu cha PDP mmene zikukhalira pa ground pano, are you regretting kuti mwina munapanga phuma kuchoka ku dpp kapena mumatha kumaiona vision kuti chipanichi ndithu tsiku lina lake chidzachita bwino ndi kulamulira dzikoli? Ah, palibe kupanga regret komanso palibe kupanga phuma Ndangofotokozerani mmene takhala tikuyendera kuchoka nthawi imeneyo yomwe tinachotsedwa mchipani kufika panopa komanso mukachitenga chipani mmene chilili, ndi chipani chija chomwe chimakhulupirira kusayankhula kwambiri koma kuchita zinthu pa ground. Sitimakhulupirira zoti wowowowo mm komano tilowe pa ground, tilowe pansi tikagwire ntchito. kuti mapeto ake anthu azione kuti no ntchito zija zikwe- zili bwanji zikuyenda bwanji Ah, ndingokupatsani chitsanzo um, sabata yapitayi ah, mwina munaona titapanga misonkhano itatu yes ah, ku Mulanje Bale ku Mulanje Southwest ah, ku Luchenza pongoyamba chabe um, anthu amene tinakumana nawo aja Tsono sunali kukhala msonkhano ongoyitana mun- munthu aliyense iyayi kuti timakumana ndi ma structures athu ma area omwe tinakhazikitsa mamemba zake oti tinachita kuwalemba kuti awa ngathu awa awa ndi athu ee amene aja si achipandepande iyayi aha eti ndi enieni onena kuti awa ndi athu awa ndi omwe ali pama- pama- pamapepala pathu moti anthu onse amene amabwera m'misonkhano imeneyi amakhala kuti ndi ana anu inuyo enieni Oho. Chifukwa tinawuza anthu da, ma atsogoleri athu kuti mu- mukalembe ma area, anthu mukayike pa area, komanso pa fomu ya pa, ya chipani, mukayikepo yekhayo yemwe ali ndi chovotera. Okay. Munthu ngati alibe chovotera musamulembe pamenepo po Okay. chifukwa atitayitsa nthawi. Okay. Chifukwa ino tikukamba za chisankho. Ndeno kukumapezeka kuti mu constituency yoti mwina anale, analembetsa anthu uh, 30,000. Tingoti tingoyerekeza. inu ndikumapezamo 25000 mukapanga add up ndekuti pamenepopo zinthu zili bwino zikumatheka zimenezo zikumatheka zomwe zikuchitika zinthu zimene zikuchitika dziko lonse la malawi oh. olo lidali ndi lero pano la tiyeni tipite kaya ndi ku ku Mchinji Eh. next week ndikhala ndili ku Mchinji okay mukaonanso zikakhala chimodzimodzi likatero ndikulowera wa mangochi zikakhalanso chimodzimodzi Fa- akamati akapanga anthu aja ndikutipatsira data ija data ija ndikufika pa desk pangona kuti oye izi ndizoona auze ndikubwera tsiku lakuti anthu aja kumabweradi mmene ino zinthu zili fa amangouzana "Ah, eh, simuli pa fomu apa eh bwerani ndikatero ndekuti zinthu zikuyenda bwino chifukwa chake ndikukamba izi chifukwa chifukwa chani chifukwa choti nakuti no chifukwa choti nakuti tina- tina- anthu mmene titangokhala chete kunali kuyankhula kosiyanasiyana mu november mu ah, cha mu december mu Mm. ah, pdp inatha Eh, ena P- matero.
eh, pdp Si- si- si- ndi yakuchipinda. Eh, eh, basi. Singatenge mtunda, Eh, ayi, singe- kutha kwa shasha eh, kumeneko, ena tinakuuza- matero. tinakuuzani ife ndimati "Ah, awa sakudziwa awa ndi ana pandale Mm. angodikira aone kuti kodi chitachitike mdziko muno ndi chani so um, mukatifunsa PDP ilipo, PDP chipani cha mphamvu, bobo monse muli lonse uh, uh, Nsanje, Karonga, Chitipa, Likoma, Nkhotakota, Pafiwa, ku Mchinji mm. ndi chipani cha mphamvu, ndi chipani chomwe chili ndi anthu, ndipo chipani ichi ife tikukhulupirira kuti Ambuye akatisunga ndi moyo zazikulu zichitika pa 16 September.
Ndi chifukwa chani anthu akumakukondani chotere mukachiyang'ana inuyo Ah. ngati eni ake chipani ine ndimaona ngati one ndi chisomo cha mulungu Eh, komanso mwina kukhala bwino ndi anthu Eh, chifukwa ndimakakamira kwambiri kuti no ndi mulungu chifukwa cha mmene tayenda Eh, u- zimachita kuoneka kuti ah, izizi mm, uyuyu si mu- uyuyu si munthu iyayi si ine amene ndapanga ichi pena wekha umachita kuzidabwa kuti ah, kodi izi ndi zili chonchi inu ah, nditafika ku mulanje southwest ine ndimafuna kubwerera oho ndikuyandikira pamene pachi okay umachita kudabwa kuti ah, kodi
anthu akudikira ine anthu akudikira ine Ndati a mwina chimene chija kupita ino ku Bale kwa Ntiza mmene kunalili Kunali anthu ochuluka zedi. Ndimachitanso kuti "Ah, zimenezizi ndiye ndiye ziti Mm. Em, nkhani yayikulu imakhala kuti no em, mwina mwake anthu amakhala ndi chikhulupiriro pa zomwe mwina zachita ndapangako mdziko muno Mhm. um, mu nthawi imene ndinali nduna komanso mwina zachitika kudera kwathu um, anthu amafuna zimene zija kuti a- awa mwina atazatitsogolera kwathunso mwina atha kuzatipanga zimenezi zitha kuzakhala chonchi ndimakhulupirira chonchi koma zonsezo zimatheka chifukwa ah, mulungu amakhala patsogolo chifukwa maunduna omwe ndakhala ndakhala maunduna angapo um, nali kuyambira penipeni nthawi ya bingu bingu Anandisankha kukhala Deputy Minister for Foreign Affairs and Yes, I International remember, Cooperation. yes, sir. Then, um, then he died. Uh, may he so rest in peace. Um, kenako uh, tina- tinachoka mboma nabwereranso mboma uh, nasankhidwa minister of uh, information Mm. uh, tourism and culture Yes, sir. um, uh, kuchoka kumene kuja uh, napitanso ministry ina ministry of local government yes yes kuchoka ku local government napita ku agriculture Ai, ah, ah. uh, minister of agriculture kuchoka ku agriculture nakhala minister of foreign affairs and international cooperation uh, mpaka pamene nthawi imene tima timatuluka mboma chaka cha 2020 mukaona ah, maudindo onsewa kukhala phungu uh, wa dera la Mulanje Central komanso kuyenda m'maunduna osiyanasiyana amene mwagwiramo, tinene kuti akuthandizirani bwanji pa nkhani yokhuzana ndi utsogoleri inuyo tsopano pofikira pano? Zandithandiza kwambiri makamaka ku unduna ndimaona ndikazipanga evaluate ndimaziona kuti mene nali ku Ministry of Local Government mhm. chifukwa imeneja ndi ministry yomwe umapanga deal ndi anthu enieni akumudzi eni wake dzikoli omwe ali kumudzi Ah, mu nthawi imene ija and imene ijaso nakhalako nthawi yayitali Um, zimaoneka kuti napanga maubale abwino ndi anthu palibe boma lina lililonse mboma lina lililonse omwe anganene kuti ah, a Nankhumwa kuno sanafikeko sitikuwadziwa ayi munayenda nayenda Aha. ndi chifukwa chake Uh, ndimaseka tsiku lina akunena a- a- tikupanga meeting yathu ya chipani tikuyamba kumene uh, atsogoleri a chipani akapita akanena kuti ah tikufuna tabwera ndi chipani cha pdp eti chomwe ndi chanyuwani anthu aja amati "Ah, chimenechi chimenechi ndiye chiti eti mmene zimakhalira uh, chinthu chikamayamba kumene Amen, yes. Aha, koma akanena kuti ah, chipanichi ndi cha nankhumwa la eya amene tikuwa- tikuwaziwa amenewo O- z- dzinalo samali Eh. samaziwa bwino Eh, samali- samalizindikira samalizindikira. koma mwini wakeyo ndi amene amazindikiridwa amenewo amene oh, ali alipo eh, amene aja kuno anabwera kuno anatipangira zakuti zakuti anabwera uchonde mukalimbikisa wake. so zimene chinthu chomwe um, mwina mwake chinadzalika kwambiri pakati pa amalawi uh, chomwe mwina chatifikitsa kuti tifike uh, pano tsiku la um, tiku tikupita ku zisankho mm. and kwakhala kukuchitika zambiri mbiri mdziko mwathu muno nkhani ya process ya kalembera uh, wa zisankho eh, anapanga ku nrb uh, ndi um, a mec kuti amene no akalembese muka, uh, muka, muka, mu, kaundula kuti azaponye voti akhale kuti ali ndi chiphaso cha unzika ena amanena kuti iyayi ma- mavoti a chaka chino tisagwiritse ntchito cha unzika pa zifukwa zina what's your stand ndikoyenera kunena kuti amene akavote akhale kuti ali ndi chiphaso cha unzika chija kapena tipange mmene timapanga mbuyo monsemo Ah, ndimafuna ninene chonchi kuti malamulo ngati amene aja akamakhala kuti no akubwera sikuti amangobwera pambalambanda kungobwera ngati agwa kumwamba iyayi anthu amakhala atakambirana makamaka aphungu a nyumba ya malamulo okay kusonyeza kuti ichichi chomwe chinachitikachi aphungu a nyumba ya malamulo omwe anakambirana mu parliament ndi kuchivomereza kuphatikizapo aph- aphungu a boma ndi otsutsa boma okay komano for whatever reason timanena kuti mwina politics politics is dynamic anthu akama- akamayitsutsa system um, kumakhala kuti mwina mwake patsogolopo ayiunika kuti system mwina tinapanga tinapanga zolakwika sitinayeneka kuyivomereza imene ija no ndiye amafuna kuti nkhaniyo ibwererenso parliamentiko zija chikakonzedwe komano kuti muwamvesere a electoral commission akamakufotokozerani. Justice Annabel Mtalimanja, Chairperson, akamafotokoza, amafotokoza kuti mu izitu mu zomwe tikupangazi sitikuphwanya lamulo lina lililonse. Okay. In fact tikutsatiranso malamulo. Aha. Eti? Mhm. So ngati mufuna kuti tisinthe Mhm. ife inunso pitani ku parliament. Mhm. Eti? Mhm. Uh, mukatisinthire ife tizatenga chomwe chikatani chikapangidwe ku parliament chili ko chikapangidwe kumene kokocho aha ndi chifukwa chake nthawi zina timanena kuti no tisamaonetse ngati anthu ama double standards Mhm. pena pake komano ti- anthu, anthu tiziapasa mwayi oti achifotokoze kuti kodi chinthu chinabwera bwanji Mhm. Eh, chi- chisamapangidwe potero ngati kuti chinthu chinangobwera kungogwa kuchokera kumwamba wina wangochibweretsa ayi system eh, yaka- yakavotedwe kuti anthu azayuza ma, ma card chani imene ija inachita kuvomerezedwa m'nyumba ya malamulo moti inu mugwirizana nayo kwathunthu system ndikugwirizana nayo komanso ndikukhulupirira kuti iwowonso omwe akutsutsawo akugwirizana nawo okay so mukamvetsera anthu aja sikuti kwenikweni akudana ndi system iyayi okay koma akudana kuti ndi kampani yomwe no inapangidwa procure eti Oho. ndi a mec amati Smartmatic ka Yes. right eh? Aha.
akudana ndi kampaniyo Aha. kuti ya kampani imeneyi simukanayenera kuitenga iya Oho. eti Oho. mukanatenga kampani ina Oho. so ndi ma issues a procurement Oho. mukati mumvetsere anthu aja anthu aja sakudana kwenikweni ndi chaunzika ayi koma kuloza kampani nakuti a kampani iyi akuti kaya inaononga zisankho zakuti inaononga zisankho ka inu, inu Kapena- mumachimva bwanji inu pa- ku chipani kwanuku kuti isinthidwe imeneyo kapena no ipitirire mulibe nayo mangawa nkhani za malamulo uh, Mr Dzimbiri ndizovuta uh, akamafotokoza eni ake a mec kuti afike pa kampani imeneyoyo zomwe zinachitika kuti tinatsata ma, tinatsatira ma procurement laws mm -hmm. amalawi munomo ppda chani kuti timatani mm -hmm. mukaonadi uh, mukachita check akakupasani kumaona kuti a ndi zoonadi anatsatiradi lamulo nde akumaibwerezaso nkhani chona tsono pamenepapa tinalakwisa pati mm -hmm. Uh, kuti mwina tinangotenga kampani kuitenga ngati ya mthumba kupezeka kutinso zikuonekanso kuti ayi Okay. koma nkhani yayikulu ndionena kuti uh, mmene ndikuonera ine mwina kampaniyo ndi mmene imagwirira ntchito akuti mayiko ena amalawi ena sali nayo comfortable Okay. kuti uh, kasa- zisankho zakuti kaya zakuti kuti zinasokonekera ndi zonena kuti mwina mwake uh, ndi zomwe zikuwapatsa ma- mantha anthu ena kuti ah, konkunonso mwina zachitika zimenezi komano zomweno zikuchitika zija uh, it's not necessarily against the law okay ikanakhala kuti ndi ndi chinthu china chake chonena kuti no chili against the law anthu amatha kupita ku court komanso ndikumbukira kuti panali anthu ena ake anapitako ku, ku court uh, masiku apitawo Mhm. um, nkhani sinali ya procurement ah ah kuti no mwina pro- ma procurement procedures sinali inde ah, bwino sinayende bwino ayi aha koma nkhani inali yonena kuti akudana ndi kampani iyi aha eh, ndiye um, ineyo sindinganene kuti ah, kwa ine sande kampani ndiyoyipa kapena ndi yabwino that, that is not, not up to me okay to say chifukwa tikhoza kuyankhula zinthu zina zomwenso zikhoza kungoononganso mbiri za anthu ena tikamayankhula malo ngati ano timayenera tizikhala very careful ndithu
kuli 50 plus 1 anthu ndi amenewo mukumaona mukayitanisa msonkhano akumabwera koma anthu amanena kuti no ndale za ku malawi kuno nzopusitsa anthu amakhoza kubwera ndithu komano pamawa kuti tikaponye voti imakhala ikuchokera mu mtima voti ndi mu mtima voti ndi yachinsisi mmatha kumaona kunena kuti 50 plus 1 mudzayikwanitsa nkudzawina ndithu masankho ife tikayikwanitsa ndipo musatiderere owo musakayikenso olo pang'ono owo 50 plus 1 imeneja tithanso kudutsa pa 50 plus 1 pamanenedwa as pdp as pdp owo chifukwa chonena kuti chifukwa cha ma structures tikunenawo chifukwa cha mfundo zomwe tili nazo ah, zomweno tikuuza ma structures athu ndi pamene paja tidutsapo ndipo ine ndiku- ndikutsimikizireni kuti people should not be surprised if pdp uh, uh, comes to government chinthu chomwe chomwe chikuchitika nachi um, anthu akamayankhula za zipani malawi muno Mm. ena amayankhula kwambiri za uh, mcp Mhm. A dpp akuti ndomwe ati azapikisane kwambiri uh, amatero Mm. uh, ena akuti anapanga masave Mm. uh, yeah, zizakhala chonchi zizayenda chonchi Mm. Mm. um, komano zimene zija zimakhalanso ndi malekezero ake Oh, zimakhala ndi mapeto ake okay. kumanena kuti eh, dpp inali mboma Mm. anthu anayichosa mboma Mm. inu ndi amene amayichosa ah, tinalipo dziko lino mmene linavutira nthawi imene ija Mm. aliyense amaona Mm, mm, mm, president amatha kusintha njira mm. kuthawa ku- kupita kuzungulira Mm. kwina kwake kuti aka- at least akangofikira kuti no akaduse kuseri kwa gate kuti walowa mnyumba Mm. zimachitika zimenezo Mm. anthu amene amachita zimenezi zija four years ago anali ndi zifukwa zochotsera dpp DPP. pampando Aha. eti Mhm. tisiye nkhani imeneyo tibwere ukuku awa a- atonse awa Mhm. a mcp awa. Mhm. nawonso alowa mboma anthu panopa akuvutika Mhm. kuvutika kwambiri mavuto alipo ambiri malawi munomo Mm. njala Mm. kukwera kwa zinthu uh, Mafuta a galimoto. mafuta a galimoto kusowa Aha. magesi chani ndiye ma- awonso ndi mavuto awo ndiye sindikuona kunena kuti no anthu dpp ija anayisiya eti paja mavuto amenewo ngakhale amati akuti mmalawi sayiwa ati am- ama- amachedwa sachedwa kuyiwala ehe, sachedwa kuyiwala komano ine ndikukhulupirira kuti amalawi ambiri akuonabe kuti ah, ah, ah, dpp apo mcp apo tikatenganso dpp mmene ililimu tizakumananso ndi mavuto omwe aja chifukwa anthu omwe aja omweno anthu ankadana nawo mu dpp aja alipobetu mu dpp aja adakali kumweko adakali komweko ndomwe anatenganso maudindo akuluakulu Aha. chifukwa nthawi imene changati anthu ama- anthu amapanga zionetsero amati tikupanga zionetsero chifukwa cha awo awo achoke awo achoke awo achoke Aha. sitikuwafuna chifukwa apanga zakuti zakuti zakuti zakuti Aha. ndi anthu amene aja akhazikikaso kumene kuja panopa akuvalano chikopa cha nkhosa sopano Aha. akusiya chikopa chawo chenicheni inu um, ngati pali munthu ochenjera kwambiri malawi kuno ndi mmalawi wakumudzi Aha. amazindikira zomwe zikuchitika Aha. amaona zomwe zikuchitika Aha. amadziwa kuti awa uh, mm -mm. awa bolako Mm. awa ndino um, ine ndikuona kuti no malawi kuno anthu akungofuna a new leadership altogether not a recycled Aha. leadership anthu afuna kusintha anthu anthu afuna kusintha kuti mwina chipani china chibwerepo utsogoleri wina ubwerepo Mhm. omwe mwina akukhulupirira kuti utha kudzathandiza
ndimafunsa funso limene la 50 plus 1 chifukwa chonena kuti no anthu ena pansipa akumanena ngati kuti pali kuthekera kunena kuti chipani chanu chikhoza kuchita mgwirizano ndi chipani china more especially cha malawi congress how true is this Mm, nkhani imene ndinayimva tayimva kambirimbiri ndakufotokozeraninso kuti eh, amanena kuti aya amagwirizana ndi achipani cha Malawi Congress koma kuti muone mfumu mutha kundifunsa kuti chinachitika ndi chani ine ndimakonda um, kukhala limodzi ndi anthu mwamtendere regardless of political affiliation kumalawi kuno akuti kuti munthu uoneke kuti ukudziwa ndale umutukwane wachipani uyo umunyoze wachipani uyo zinthu zomwe sindipanga nawo ndipo sindzapanga okay. ngakhale atsogoleri even a dpp omwe ali pano ali pano sindingawanyoze okay. nkhani yoti ine ndimakhulupirira kusinthana ku- kusiyana maganizo ndi munthu pa mfundo chabe pa ma ideologies osati kwenikweni nkhani ya hatred ayi okay.
ndiyeno tikafika pena pake um, ndikumayankhula zosanyoza munthu timakhala ndi ma question mark kuti ah, vice pamene paja ndiye mukanatichita ah, take advantage ndikuwanyoza akuti aja Mm. ndikuwanyoza akuti aja Ah, ndiye pamene ah, ah, ah, ineyo zimene sindingatani sindingakwanitse Mm. Eh, ndikukumbukira eh, panali msonkhano ine ndikadali ku dpp un- unachitikira panjamba Okay.
wa president Mhm. Atsogoleri anayesetsa kutsuka mkamwa, Okay. kutchula mayina a anthu, Kunyoza. kunyoza anthu, Okay. anthu omwe no amayankhula mwina before ineyo Okay. ah, pansipa. Mhm. Kumeneko kunali kukonzekeretsa kuti um, oyankhulanso wina aliyense azabwere pamwambapo Mm. azionjezeranso nawo moto. Pamenepo.
So ine na- ndaona kuti, mm, mm. izi ziku- zikukanika so ndinapalamula pa msonkhano umenewo o munapalamo eh, ku chipani changa simunapange zofanana ndi Eh, anzanu sinapange ya oho eh, i was reprimanded kwambiri okay chifukwa that time imene ija ndinanena kuti ah, apa pako simukunena kuti tikuchita celebrate Mm, kuti tawina 2019 imene mhm. sanaone ngati ine mene ndikuonera Ah, ngati chipani Tisanayambe kuyankhula zonse tikanakhala pansi tigwade pansi kaya tipemphere timuyamike Mulungu olo kaya ndi tsiku lina kupeza tsiku limodzi tipite ku phiri eh, ti- tikapemphere kuti tipange fortify tichilimbikitse tichikhazikitse chipambanochi chifukwa otherwise ah, kutsogoloko ndikuona kuti kuli mdima zinthu sizikuoneka bwino onena inu ineyo Ayi, ndimalimbikitsa anthu kupemphera, ndimalimbikitsa anthu kuti china chilichonse chomwe tingachite Mulungu akhale patsogolo. China chinandilankhulitsa ndi chani? Ndimaiona margin, DPP inawina ndi margin yochepa kwambiri, kaya inali nthawi ija 500,000 votes kaya ndi 400,000 votes, pamene paja margin ikachepa chonchija anthu ena amatha kulowapo. ndi paja analowapo ndikupeza zifukwa ndikupita ku khoti akhoti ndikuzayichotsa dpp pampando koma zija anthu ena sanakhale nazo bwino koma inu munali mutaziona Eh, patali ah, ah, ndaziona unati ah, paja palakwika paja palakwika cholakwikacho ndimachidziwa chifukwa ndisanakhale vice president of south ndinakhalapo national director of elections okay muchipanichi oho eh, kuyambira 20 um, 24, 2013 Aha. eh, ndinali mpaka 2018 nakha eh, pomwe ndimakhala vice president nakhalaponso national director of elections nde masankho aja akamachitika kuwerengera kwake ndimakudziwa bwino bwino kuti ah, apa zayenda chonchi apa zakhala chonchi malinga ndi ukadaulo womwe ulipo pa nkhani ya chisankho Is it the reason why mwina you chose chombankhanga kuti ikhale ngati icon ya chipani chanu mumatha kuona patali inuyo nchifukwa chake munasankha chombankhanga chija Ah, panalibe chifukwa choti is connected to that kuti ndi- ndimaona patali ndimaona ngati kuti mwina mmene mwanenera kuti mnaiona margin nkuona kusogolo kuti mwina zikhoza kuzachitika chifukwa chake mutakhala pansi munati ah, chipani changachi mwina chizipangidwa represent ndi ah, logo ya chombankhanga Mhm. eh, ayi koma chifukwa sichinali chimenecho okay ndicho chinangobwera kuti no chikhale chikhale chiwombankhanga okay basi koma kuti no kuti ah, timaona patali chani chani ayi chifukwa kuona patali ngati munthu uma- umaona patali ngati mmene ah, mukambira za chiwombankhanga amatha kukunena ndi anthu okay kuti ah, aja amaona patali aha koma sungazike wekha kuti ah, ine ndine wanzeru ndimaona patali ndimapanga bwanji komano nachitenga uh, chiwombankhanga chija um, makamaka kum, kumbali yake inali yolimbikira okay yolimbikira ntchito uh, tina, tinatenga chiwombankhanga chija uh, mu bible pa, pa isaiah chapter 40 eti um, amakamba za chiwombankhanga um, uh, mene mmene chimapangira si- eh, sichitopa sichitani so tinaona kuti no mwina mwakenso ifeyo eh, pamene u- mfundo zathu zina nzoti anthu azilimbikira mmene chimalimbikira chiwombankhanga Ah, chiwombankhanga sichidya zakufa zokha chimafuna icho chipite chokha chikaphe Chikaphe. eh, chidye Aha. koma kupeza mm, mbuzi itafa apopo chiwombankhanga sichijo- sichijompha aha chimafuna icho ngati chiki- ngati chikufuna kuti chiki- chiki- chidye nsomba tsiku limenelo chikagwira chokha chikagwira chokha chika- chikalowa m'madzi That's muja. hard working. Ehe.
okay osati kudya zofa zokha ngati khwangwala
ndi ziti zimene mmati mukakhala ndikumaziona kuziko kuti anthu akazatikhulupirira ndi kutipasa mpando pa 16 september pano izi izi izi ndi zimene ndizathamangire kuzikonza mdziko muno Um, ndikuyankhani mwachidule Okay.
um, chifukwa chonena kuti manifesto azipani sanatuluke Okay. nde mu nthawi ngati ino kudzera mapulogalamu ngati awa ngati pulogalamu ngati yanu yo- yokhuza chisankho Aha. aliyense amakhala akuonera wazipani zinaso Yes. yemweyeso sanakonzekenso Okay.
ndeno akangochimva pano chinthucho mukhamatulusa chinsisi Ah, achitenga chimenechi athamanga nacho Atenga kuti Ah, loop eh, hole oh, yathu ichi- ikhala ichi- iyi. ichi- ichi. Okay. Eh, ifeso ti- ti- tichitenge chimenechi tichiponye mmanifesto mwathu tikayipange launch nsanga manifesto before you all okay kuti ife tizo- tisaoneke ngati ma copycat okay um, komano uh, mfundo zilipo um, nkhani yoyambirira ndi nkhani ya chitukuko okay um, makamaka chitukuko cha misewu Mhm. um, tikabwera ku chitukuko chifukwa uh, mukapita ku china china linali dziko losauka kwambiri mo- uh, mwinanso malawi inaliko bwino Ah, ah, komano atakhala pansi anati "Ah, kodi kuti ziyende bwino tipange chani mhm. ndeno anabweresa misewu anakonza kuti "Ah, chaka ichichi kapena zaka izi tingopanga misewu Okay. kuti anthu aziyenda mosavuta Mhm. kuti anthu azitha kuyenda mumsewu ndi kukapeza ndi kukapeza ndi kukapeza katundu wawo pa mtengo wabwino kukagulitsa pa mtengo wabwino chifukwa road net good road net- ndi- good road network imathandiza kwambiri kuti katundu azikhala otchipa nkhani yachiwiri ndi ya chakudya chokwanira Eh, inu mukudziwa kuti kumalawi kuno um, kwambiri anthu ngati akuvutika akuvutika chifukwa cha chakudya pa chakudya chichi ndi chomwe chimakha- chimathandiza kuti katundu akwere kapena katundu atsike ngati dziko lomwe muli chakudya chambiri inflation imakhalanso yotsika chifukwa anthu amakuti ali ndi chakudya chabwino chakudya chokwanira nde ife tili ndi mfundo zomwe titi mm, tizilengeze masiku akubwerawa um, uh, tikamazachita launch manifesto yathu yomwe anthu azaone kuti ah, kuti chakudya chokwanira chikhalepo tiye tipange izo tiye tipange izo ndikuwuzeni Eh, kwenikweni kunena kuti no nkhani ngati ya fertilizer subsidy Mhm, yomwe anayamba bingu mhm. Ah, panopa imeneja yagwa imeneja yalephereka yalephereka eh, yalephereka mm, anthu ayilephera okay mwina akanayikwanisa ni mwanake binguyo ngati analipo oho eh, so ife tikubwera ndi plan ina uh, plan b simupitiriza ya sabusideyi eh, kwenikweni sikhala ya sabusideyo Okay. komano i- komano ikhala yofananirako Okay. ikhala yofananirako chifukwa pali anthu ena ovutika kuti you cannot run away from a subsidy ngakhale maiko a- olemera Aha. amakhalapo anthu ena ovutika uh, ka subsidy kamakhalapo Okay. koma kapangidwe kake ka subsidy ko um, uh, tikukadziwa mapangidwe ake Okay. chifukwa um, kafukufuku yemwe anachitika ine ndili minister of uh, agriculture ana, anaonesa kuti fertilizer amalandiridwa wa subsidy uja amene uja chomwe chimachitika yemwe amalowa pa nthaka ndi 30 percent okay 70 percent salowa pa nthaka ayi oh, oh. amayenda njira zina oh, oh. amayenda njira zina amagulisidwa Oho. eh, mwina kunja eh, kunja kwa dziko lino Oho. eh, panali nkhani ja makuponi nthawi ina Ma- pali pali makampani ena malawi muno makuponi aja akangotuluka amapita kukagulagula makuponi aja kwa alimi aja iwo nde akamugule akampani aja ndikumagulisa iwowo Pa ndikuti mtengo akatero wokwera. eh, pa mtengo wokwera komanso agulisa mwina kwa anthu ama estate a fodya Oho. anthu otani So anthu aja omweno amati akalandira subsidy aja se- th- ah, 30 percent okha ndomwe amathiradi nthaka yawo nde pake njala sikutha bene bingu amayambisa fertilizer subsidy amakhulupirira nkhani ya graduation kuti ngati anthu 1 million chaka chino alandira fetereza ndikulima ndikupeza chakudya chokwanira ndiye kuti ah, anthu aja apanga graduate chaka chamawa sazafunanso subsidy mm -hmm. zimene amafunira kuti Bingu iyendere ndimene chifukwa amanena kuti no anthu aja ndiye kuti no omwe sana- sanapindule atazapindule ndi anthu amene aja chaka- chaka chamawa Ah, m- pomwe uyu wagulako ah, ch- zomwe anakolola zambiri zija wagulako fetereza payekha wayikapo matumba ake a- achimanga ali apo akudya so imene ndofuna kuipanga redesign okay kuipanga redesign mu njira yake ndeno eh, komano ku- tizapanga redesign bwanji chifukwa ndana kuti ah, sitingai nene pa sitingainene pano Okay. eh, anthu ena apezerapo mwa eh, kuopa my last question ndiyonena kuti misonkhano yanu imene mwakhala mukuchititsa takusatani mm, muli zinthu zina zimene mwakhala mukupanga mmenemo enafe nkumachita jenkha kuti zinthu izi zikufunika ndalama izi koma kumaonekabe kuti simukututumuka yayi Mm. Chipani chanu kuchokera pa should be pa 9 June pamene munachikhazikisa kufika pano its almost 7 months Yes. ndalama mukuzitenga kuti zopangira misonkhano komanso zithandizo zimene mukumapereka m'madera osiyanasiyana amene mukuyenda Mm, chipanichi mmene ndanenera muja um, Crispin nchonena kuti chili ndi atsogoleri Aha, chili ndi mamembala dziko lonse la Malawi aha. nde tichinenabe kaya anthu ena achi- achibera kaya chikhala bwanji okay yeah. komano tili ndi ma mobile money codes oho eti, both Airtel and TNM oho koma pamene kuno kuli anthu ambiri zabwino okay komwe amachithandiza oh with as little as 2000 kwacha oh mwina per month okay wina nkuti ayi 2000 ndaponya uko oho wina 5000 ndaponya now tingonena kuti chipani ichi chilekeze chili ndi anthu mamembala okwana 1 million mhm eti mhm wina aliyense aziponyako uh, aziponyako 1000 kwacha mhm anthu 1 million aja pamwezi ndi pamwezi mu- mupanga ndalama zingati mupeza kuti ndi ndalama ndalama zochuluka zomwe ndi- zimathandizira kuyendetsa ntchito za chipanichi Ah, muchiona mmene chiyendere ah, ah, posachedwa apa okay ndipo muti muzachione ndi kuti apapa sichinatuluke kwenikweni ya oh eh, muchiona apa akuchitika tikhoza kunena kuti masewera chabe testing testing ena mati materas
Ah, okay Eh, um, tili kumapeto a mwezi uno tili ndi uh, ndi central committee mm, yathu okay NGC ikumananso okay chifukwa ndimakhulupirira kuti chipani is- izikhala a collective responsibility yeah zongoti a president apanga ichi paokha a president asankha akuti paokha akhale akuti Mm-mm. imakhala kuti no uh, collective uh, vision collective so- ndiyeno from that meeting uh, from those two meetings ya central committee ndi ngc ndiyomweno chipani chitatuluke bwino bwino kuti no anthu a- achione pa ground pa kuti ah, kani chipani chija ndichi okay ndimafuna muyang'ane kamera iyo munene mawu anu otsiriza komano mu program ino komano mawu amenewo akhale okhuzana ndi sogolo la chipani cha pdp pamene tikupita ku zisankho za 2025 mu september mu Uh, zikomo kwambiri ndinene kuti no ndiwatsimikizire amalawi kuti no chipani cha pdp chinabwera kudzakhala chipani cha pdp chinabwera kuti chidzaombole amalawi komanso chipani cha pdp ndiwatsimikizire amalawi kuti no chikupitadi kuchisankho koma pamene chikupita ku chisankho chikupita pachokha sichikuphatikizana ndi munthu wina aliyense uh, anena a Dzimbiri apa kuti ena kuti ayi mu mupanga mu mugwirizana ndi chipani china cha Malawi Congress Party pamene ndi zabo- ndi bodza lenileni komanso ena ngati lero lomwe ndinakumana ndi anthu ena anachoka cha uko ku Kambenje ena anachoka ku Mulomba anabwera kuno A- anthu apa ali pakalikiri kumene kupanga ma area ndi wina kuwathamangira Ah, kunena kuti ayi musapangetu ah, chi- ah, chipani cha pdp panopa chi- chinagwirizana ndi dpp ndiyeno ma area mwapangawo mungowapititsa ku dpp lona ndi bodza lonena kuti no anthu ah, silingathandize chifukwa ah, ukanama sikuchedwa kucha Ah, tiwapeza anthuwo komweko tawalimbikitsa kuti atakapangeni ife tikubwera komweko izi koma zomangonena mabodzazi Ah, m- masiku ake ah, asala pang'ono kukwana chifukwa posachedwa Ah, chomwe chitachitike tsopano nchonena kuti ma presidential candidate akhala akumakapereka mapepala awo oyimira upresident ku Malawi Electoral Commission ndipomwe anthu atazaone kuti ah, anthu aja amanena izi amangotinamiza Eh, PDP ija koma iyo ndipo PDP ikupanga za serious PDP ndi chipani chomwe chakonzeka pachokha kuka- kukapikisana nawo komanso kukalowa m'boma. Tathokoza kwambiri olemekezeka chifukwa chotilola kuti tilankhulane nanu mu programu ino ya Election Spotlight pano pa Kanema wa Mzati. Inenso ndikuthokozeni komanso ndikuyamikeni chifukwa cha ntchito yayikulu yomwe mukugwira ngati Mzati yozindikiritsa Amalawi um, ndipo um, ndikufunirani zabwino chaka chimenechi cha uh, 2025 mugwire ntchito yanu bwino um, kuti Amalawi apitirize kuonera Mzati. apitirize kuikonda Mzati.
Kufikiranso pamenepo ndiye pamapeto pa pulogalamu yathu ya Election Spotlight pano pa Kanema wa Mzati. Tithokoze kwambiri kuti munapanga chisankho choonera pulogalamu imeneyi. Mlendo wathu mtsiku la lero anali olemekezeka Dr. Kondwani Nankhumwa amene ndi phungu wa dera la pakati pa boma la Mulanje komaso mtsogoleri wa chipani chija cha Peoples Development Party, PDP. Ine ndi Chrispin Dzimbiri. Ndithokoze nzanga Joe Somera amene anali pa kamera komanso Kilion Masiya amene ndi mkozi wamkulu wa pulogalamu ino. Kufikiranso sabata ya mawa mmene tizabwere ndi mlendo wina mpulogalamu ino, tikufuneni zabwino zonse. Mwakoma nonse.